ok karamɔgɔbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ne ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ɔ toujours professeur jalo mankan don kɛlɛ tɛ cɛ min ka tarabu ko baro la ni wɔyɔ t'a ka tarabu ko baro la ɔ nin ye n sigilen ye aw bɛna an ka nin video sɔrɔ an ka youtube sanfɛ a tubabukan ye la géomancie en réalité et en vérité ɔ n'i k'i b'o yɛlɛma an ka todunkan na ko laturu walima tidabu a yɛrɛ yɛrɛ ani tiɲɛ o tuma na bi n y'a kanu ka bɔ ni misaliya dɔ ye k'a jira mɔgɔw la n m'a fɔ n ko tiɲɛ don dɛ n ko misaliya k'a jira mɔgɔ dɔw la minnu bɛ bali ka to ka mɔgɔw ɲininka réseaux sociaux sanfɛ ɔ tarabu cira kun jumɛn kama ɔ tarabu ci kun f'an ɲɛna ɔ an ko bɛ olu de ma ani minnu yɛrɛ fana bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn ni ka kuma kolo n'a bu bɔ ɲɔgɔn na ɔ o bolo ma n bɔra ni tarabu dɔ ye a san fɔlɔ a san filanan ani a san sabanan ɔ tarabu nin tubabukan na min sɛbɛnnen bɛ yen ko thème analyse privée de 2020 ɔ ni n ko n bɛ nin faamuya kɛ sisan tarabu nin cikun ye san kibaru de ye san sugu jumɛn misaliya la 2020 kibaru n'a kun ka di n ye n b'a kɛ 2019 ye n'a kun ka di n ye n b'a kɛ 2009 ye n'a ka di n ye n kun b'a kɛ 2015 ye n'a ka di n ye n kun b'a kɛ 99 ye mais n ye misali ta misali surumani n fɛ ka mɔgɔw labɔ a kalama san nata kibaru ko don mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne ni ala cɛ ne m'a ci san kibaru kama k'a yir'u la k'a fɔ ko n'i ye laturu kalan ne ka faamu na anw y'a kalan yɔrɔ min e bɛ se ka laturu bɛɛ thème yɛlɛma k'a k'i ka fɔcogo ye wa a bɛ bɛn a ma nka mais thème kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw bɛ yen i bɛ olu to yen fo k'olu ɲininka sinon nin bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ thème bɛɛ ye i hakili bɛ diɲɛlatigɛ tirabu tirabu ci cogo la nin thème naani nin san fɔlɔ ni filanan ni sabanan bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ n'a bɛɛ ye mais n y'a spécialisé k'a bila ni san kibaru ye ɔ ni n ko san kibaru o tuma na ne tilala k'a fɔ n ko privé privé kɔrɔ ko ja mɔgɔ kelen de ta don san kibaru mais mɔgɔ kelen de ta don mɔgɔ kelen jɔn min nani i fɛ k'i k'a ka 2020 kibaru d'a ma ɔ o tigi ka tarabu dalen filɛ san fɔlɔ filanan sabanan ɔ minnu ɲɛ bɛ 1 2 3 4 la fo ka taa ban

san jumɛn 2019 kibaru o k'a sɔrɔ i y'i ka laturu bɔgɔ ta walima o k'a sɔrɔ i y'i ka laturu bigi ta k'a fɔ de ko nin ye karisa kuma bɛɛ kɔfɛ parce que mɔgɔw ka tarabu wuli cogo tɛ kelen ye mais o k'a sɔrɔ kuma kɔnɔ kɔni a fɔra ko nin ye karisa ka 2020 natɔla san kibaru don walima karisa ka 2020 san kibaru don a banna o la sisan a laturu dira an ma ko ni ni garijigɛ adama ɔ n tɛ fɛ ka tarabu bɛɛ dugu wele ɔ o ni ni garijigɛ adama o b'a fɔ an ɲɛna ko san kibaru k'a b'a daminɛ tarabutigi tɔgɔ la ni garijɛgɛ kow ye nin ko ten ko garijɛgɛ minnu ni nɔgɔ t'a la nin fana ko ten o ye kuma bannen ye ko nka mais n'a kɛra 2019 banako fana ye n'a bana ko k'a bɛ daminɛ k'a b'a daminɛ ni kunkolodimi ye kunkolodimi min bɛ sɔn ka kɛ kunkolo gɛlɛndimi ye k'a cui k'a fɔ k'a kɛ kunkolodimi ye f'i ye bɔ a kalama o don nka mais ko n'a b'a fɔ fana ko 2020 ko n'i ko k'i bɛ déplacements kɛ n'o ye bɔliw ye e b'a faamuya ni dugutaga ye walima yɔrɔlataga i bɛ min kalama i tɛ min kalama k'a bɛ kun fɔlɔ bɛ sɔn ka kɛ tilebifɛ taga ye ɛ i bɛ se ka taa bɔ yen ka segin donc a yira u la k'a fɔ ko tarabu besonnen tɛ k'i k'a fɔ a cira kun min kama ne deli k'a fɔ ni ko dɔnbaga banna dɔrɔn tɔw t'a fɔbaga n'a yebagaw ye nkalon yɛrɛ fana kan dɛ ala kana ne kɛ olu maaw ye o kɔfɛ a y'a di an ma yan nɔ ko badu lawusinɛ o badu lawusinɛ nin maliju wɛrɛ foyi tɛ tarabu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ lawusinɛ wɛrɛ bɛ yen o lawusinɛ ni nin lawusinɛ tɛ se ka kuma badu lawusinɛ k'a b'a fɔ tarabu cira mɔgɔ min ye k'a daminɛ a ka musokɔrɔba la ka taa se a muso ma ka taa se a balimamuso ma ka taa se a dɔgɔmuso ma ka taa se a kɔrɔmuso ma ka taa se a mamuso ma fo ka taa se hali a sunkuru walima a jɛɲɔgɔnmuso ma nin de b'a dɔn a bɛna dɔw minɛ ɛ n'i tɛ fɛn dɔ i t'a dɔn ɔ ko san daminɛ na k'a bɛ sɔrɔ k'a daminɛ olu bolo kunnasiri la walima kunmasulu kunnasiri kɔrɔ maa min kungolata ka ca hali n'a sɔrɔ kungolata ye kelen ye o kelen ɲɛ sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye a kunmasulu ye jumɛn fɛn minnu kɛli ko b'i kɔnɔ walima a ka di ye mɛ i y'a kɛ a ma k'i sago ye walima a ma se ka kɛ o fana o ye kunnasiri ye mɛ a kunmasulu i y'a kɛ a ma ɲa misaliya la i denmuso ka kɔnɔ ta ka taa sɔrɔ furu den tɛ yɔrɔ o kɛra kunmasulu ye o kɛra kunmasulu ye nin b'o fɔ ko ko fasotigi ni kɛnɛ ani jigi fasotigi ni kɛnɛ ni jigi ko alahu taala o alahu taala ka so kɔnɔ sigi musa de bɛ yen nɔ dɔ bɛ yen ka to ko musa bɛ bana kɔ fana dɛ a f'a tigi na k'a kana perese ne ma ko sinɔn k'a tɛ n ka tarabu dɔn ne de ko n k'i ka tarabuden kelen nacogo ɲini ka dɔn so tan ni duuru kɔnɔ jinɛden na walima so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ mɔgɔden na pour que i bɛ se k'i sigi dɛbɛ kun kan walima tapi kun kan k'a fɔ ko e ni ne ka débat kɛ laturu kan mɛ ni e t'o dɔn e kɔni bɛ taa kɛ kuruju kuma fɔli ye ne kɔ parce que e man'a fɔ i kun fɛ n'a bɛnn'a ma k'i karamɔgɔ y'a fɔ ko laturu y'a fɔ mɛ ne t'a fɔ n kun fɛ k'a bɛ bɛn a ma dɛ ne b'a fɔ ni dalilu de ye hali n'a man di ye a bɛ bɛn o de ma parce que tamasiyɛn don ala ko k'an k'a kalan mɛ ala yɛrɛ kɔni tɛ laturu ye dɛ mɛ k'an k'a kalan o la fasotigi ni kɛnɛ ani jigi musa eh, fasotigi ni kɛnɛ ni jigi alahu taala sira sigi musa fasotigi ni kɛnɛ ani jigi alahu taala dɔ ka bɔ ka sidi dɔ ko kala lahu sira sigi musa ɔ ko tarabu cira maa min tɔgɔ la an k'a kɛ cɛ ye dɛ a ka san kibaru la ko k'a fɔ ko a yɛrɛ kun ka siraw sira yetaw minnu y'a ka jigiya siraw an'a ka sababu siraw ye k'olu siraw bɛ se ka jamatigiya olu siraw bɛ se ka cɛya wa olu sira fana bɛ se ka bonya san daminɛ kɔnɔ an dun mana san ta san ye kalo tan ni fila ye an b'a d'a ma kalo naani fɔlɔ kɔnɔ n'o ka di e ye ne de bɛ o fɔ ɔ n'an bɔra yen a bɛ n'a di an ma ko denɲɔgɔn kelen ko tariki ibrahima ko k'a fɔ a ɲɛna san daminɛ kɔnɔ ale min ye cɛ ye k'a daminɛ ale kɔfɛ a fa mana kɛ balo la ka s'a ka dukɔnɔ mɔgɔw ma ka taa s'a terikow ma ka taa s'a yɛrɛ denw ma ko san daminɛ na kalo naani fɔlɔ kɔnɔ walima san daminɛ na san bɛ daminɛ n'olu ka wasa ye wasa dɔ ye kɛnɛya ye wasa dɔ ye n ye baara sɔrɔ ye wasa dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ n bolo n kunnen bɛ ni n ka gɛlɛya ye mɛ mɔgɔ t'a dɔn n na o ye wasa ye n'an bɔra yen i bɛna ye a dira a ma ko dimi nuhu dɔ bɛ n'i kanto ko a dun dira fana ko si wɔɔrɔ ni furu ani juguya idirisa ne b'a fɔ a tigi ɲɛna ko dimiso nuhu ale ni juguya so idirisa k'olu fila de bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɛ ka laturu cɛ hakika dɔn o laturu cɛ hakika juguya nuhu eh, dimi nuhu juguya idirisa o kɔrɔ ye jumɛn ko san damina kɔnɔ walima san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ jugu minnu ni sikasika don k'olu juguw bi dimi sɔrɔ jugu minnu bi wuli cɛ nɔfɛ n'u ni sika don olu juguw u bɛ dimi sɔrɔ a fɔ kelen a filanan ko juguya fila min bɛna wuli tirabu cira maa min ye san daminɛ kɔnɔ kalo naani fɔlɔ kɔnɔ ko jugu fila bɛna wuli a nɔfɛ o jugu fila minnu bɛna wuli walima jugu sigiyɔrɔma fila min bɛna wuli ale nɔfɛ ko olu ni dimi don a fɔ fila a sabanan ko san daminɛ kɔnɔ walima san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ ko juguw ni basigibaliya don a ka ko la f'a bɛna kɛ dimi ye juguw ma a banna a ma tila furuso idirisa ale ko di ka t'a sɔrɔ kolaban ye lomarabilen ye olu fila bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye banakɔ musa bɛ yen musa kumakan min na ka na jɛya ne tɛ waso ni aw ye ne tɛ waso aw la mais ne b'a yira aw la ko an ka ɲɔgɔn lagosi bɔ yen an ka na ni tarabu cɛ hakika ye ka tugu tiɲɛ kɔ fɔlɔ maabaw ni laturu yɛrɛ hakika ye min ye an ka baro ko kan an ka dɔ bɔ kuruju kanfɔ la n karamɔgɔ ye waritigɛ n karamɔgɔ ye fanta ye ne mago si tɛ karamɔgɔ fila o si la ne mago bɛ karamɔgɔ la min bɛ laturu de dɔn a tiɲɛ kan n bɛ tugu o de kɔ o la furuso idirisa kolabanso lomarabilen ani banakɔso musa tarabuden suguya saba de ye nin ye mais u ka sow ka falenni o bɛ tarabu bila u ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni tarabudenw ye karamɔgɔw t'a dɔn ne b'a fɔ n'ale y'a sɔrɔ u ma sɔn nin ko san daminɛ kɔnɔ walima san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ furu la ko basigibaliyaw bɛna don i ka furu kɔnɔ i ka furuko minnu latigɛlen don n'u ma kɛ fɔlɔ kelen n'a y'a sɔrɔ i bɛ kanuko la i ka kanuko san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ a kanukow bɛ kɛ kanuko ye minnu ma basigi n'o ye basigibaliya ye wa u kanukow latigɛlen don mais u ma kɛ fɔlɔ de ko ten a kanuko basigibaliya filɛ minnu latigɛlen don a ma kɛ fɔlɔ directement a b'a fɔ an ɲɛna tuguni ko san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ i bi don kanuko minnu kɔnɔ ni kanuko ninnu latigɛlen don hali n'a y'a sɔrɔ i t'a kalama k'olu kanuko n'a furuko n'a mandiyakow nin bɛɛ bi k'o fɔ ko n'u latigɛlen don nin bi k'o fɔ olu minnu latigɛlen don nin ko basigibaliya bi se ka don a kɔnɔ nka mɛ musa min bɛ banna o ko hali n'a latigɛlen don a ma kɛ fɔlɔ dɔnku i yɛrɛ t'a kalama dɔnku nin musa nin ye latigɛ de dulonnen ye sanfɛ n'an bɔra yen idirisa bɛ masaya la o idirisa masaya bɛ k'a fɔ ko san bɛ daminɛ ka taa sɔrɔ i ka lafiyalakow ani i ka lafiyaw ani i ka hɛrɛw ani i ka nɛmaw ani i bɛ jɔyɔrɔ minnu nɔfɛ ani i bɛ ɲɛtaga minnu nɔfɛ ko san daminɛ fɔlɔ kalo naani fɔlɔ la k'olu bɛ don basigibaliya kɔnɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ masakɛ de ye i ye ko basigibaliya bɛ se ka don i ka o masayaw kɔnɔ nin de bɛ k'o fɔ idirisa kumana siyɔrɔ la tuguni o ko ko n'a ta o ta e yɛrɛ san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ i sigiyɔrɔw la i ka duw kɔnɔ i ka baarakɛdaw la ko i yɛrɛ ni sikasikaw bi kɛ ɲɔgɔn na i bɛ to k'a da ko dɔw kun walima ka ko dɔw bila sikasika kɔnɔ nin bɛ k'o fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ don ko san daminɛ fɔlɔ kɔnɔ san naani kalo fɔlɔ san naani kalo fɔlɔ kɔnɔ lawusine min y'i da nafoloso kɔnɔ o lawusine bi k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ kuma fila bi di wari citaw bɛ se ka ci i ma ka taa sɔrɔ i t'a kalama wariw bɛ se ka ci i ma posɔn bɛɛ la i t'a kalama walima kelen wariko gɛlɛyaw bɛ se k'i sɔrɔ lawusine de bɛ k'o fɔ ko wariw bɛ se ka ci i ma san kalo naani fɔlɔ kɔnɔ ka taa sɔrɔ i yɛrɛ t'a wari ko minnu kalama o dɔ ye jumɛn dɔ bɛ se k'i wele dɔrɔn ka boli k'a fɔ karisa hɔn nin na i b'a faamuya n'o ye walima hali dɔw yɛrɛ bɛ se ka fili ka wari dɔw ci i ma ka sɔrɔ i t'a kalama walima dɔw bɛ se ka ciw kɛ i ka wariko kɔrɔ minnu bɛ yen o tɛ tarako ninnu kɔnɔ dɛ o bɛ se k'a d'i ma ko nka mɛ o bɛ cogo min na n'o ka di e kulo ye k'o ye hɛrɛ ye ko ka tila k'a tana fana f'i ɲɛna ko san daminɛ fɔlɔ la kalo naani fɔlɔ kɔnɔ ko wari ko gɛlɛyaw fana bɛ se k'i sɔrɔ hali ne maa y'a fɔ a sɔrɔ man di nin ko o ye san kalo naani fɔlɔ ye san kibaru fɔlɔ la e b'a faamuya ni min ye n'an bɔra yan an bɛ don san filanan kɔnɔ san filanan bɛna kuma tɔ daminɛ jumɛn ko ale ko ko furuko minnu latigɛlen don ani kanuko minnu latigɛlen don ni basigibaliyaw tun b'o o kɔnɔ nka mɛ a ma kɛ fɔlɔ dɛ ko olu furu ko a bɛ se ka sumaya kɛli ma walima kelen olu furu n'a kanu n'a kɛra a bɛ kɛ furu ni kanu ye mankan tɛ sɔrɔ min kɔnɔ kɛlɛ tɛ min kɔnɔ o furu de filɛ mankan tɛ sɔrɔ min kɔnɔ walima min ka suma kɛli la mɛ a fɔra k'a bɛ kɛ dɛ a bɛ se ka sumaya de ɔ san kalo naani filanan kɔnɔna na babu nana ye donc kalo naani tun tɛ muso lase bɛɛ ma fo n'a y'a sɔrɔ wariba b'i kun ɔ ni wariba b'i kun ni kalo naani ye muso lase ma i bɛ t'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ a furu kɔnɔ nin de k'o fɔ ɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ garijɛgɛ ba ga y'a dɔn ko garijɛgɛw ka ɲi mɛ san filanan kɔnɔ laturu san filanan kɔnɔ n'o ye kalo naani filanan ye garijɛgɛ ka ɲɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ garijɛgɛ basigibaliyaw ye nin de ko ten wa masaya min tun bɛ basigibali la san fɔlɔ kɔnɔ san filanan ko ko masayaw bɛ to basigibaliya kelen o la san filanan kɔnɔ mɛ garijɛgɛ minnu tun bɛ basigibaliya kɔnɔ n'o bɛ kɛ san filanan na ka t'a sɔrɔ san fɔlɔ la garijɛgɛw ka ɲi k'o bɛ kɛ garijɛgɛ ye e yɛrɛ jigi dalen bɛ minnu kan k'olu bɛ to basigibaliya kɔnɔ ɔ k'olu garijɛgɛw jigi dalen bɛ min kan k'o bɛna wolo sira jumɛn kan muso minnu bɛ yen n'olu kunna sirilen don ko o garijɛgɛw bɛ taa bila o musow de ka sira kan o garijɛgɛw sababuw bɛ bila o musow ka sira kan o la nin na sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ o tuma na nin tigi bɛ sɔrɔ kɛ ka bɔ musow fana yɔrɔ la wa ahɔn n'a bɛ sɔrɔ kɛ ka bɔ musow yɔrɔ la o tuma na muso minnu kunna sirilen don san filanan bɛna fɔ an ɲɛna k'olu musow ka sira kan ko karisa ka garijɛgɛ min kun ka ɲi o garijɛgɛw bɛna don basigibaliya kɔnɔ jigi dalen bɛ garijɛgɛ minnu kan nka mɛ k'o jigiyaw bɛ taa sɔrɔ musow de ka sira kan o kɔrɔ hali ni musow ye layidu d'a ma garijɛgɛ sɔrɔ ko la walima na ni marchandise ye an b'a san i bolo ko a dɔw la ni marchandise nana muso ninnu tɔgɔ la ko hali a marchandise tali n'a ma gɛlɛya ko a sɔrɔ ko o bi gɛlɛya aw bɛ mun nɔfɛ ne k'o fɔ aw ɲɛna sa wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo mɛ ala fana ye laturu dɔɔni min di an y'a to n ka waso n'o ye sa n b'o dɔn de o hasidiya k'i ni minɛ ɔ ko san fɔlɔ ko ko min ka jigiya sira n'a ka sira yetaw bi jamatigiya k'u bonya k'u jaya ko san filanan kɔnɔ kalo naani filanan kɔnɔ k'a tigilamɔgɔ bi tila ka na kunnasiri la ko dɔw sɔrɔ ala kana kɛ malo fana ye sinɔn a bɛ se ka kɛ o ye lawusinɛ i y'a ye ɔ maintenant furuko minnu latigɛlen don n'u ma basigi ani kanuko minnu latigɛlen don n'u ma basigi wa a ma kɛ fɔlɔ k'olu furu minnu bɛ sumaya san filanan kɔnɔ a ka du kɔnɔ furuw don a ka du a ka baarakɛyɔrɔ kanuw don a bɛ se ka kuma n'o ye lomara k'o fɔ o yan nɔ san fɔlɔ kɔnɔ ko wariko minnu bɛ yen n'u bɛ se ka ci a ma a sigilen tɛ ni min ye i n'a fɔ fana wariko gɛlɛya minnu bɛ yen nin bɛ ka na fɔ an ɲɛna dimiso kɔnɔ yan k'olu wariw ko wariko gɛlɛya yɛrɛ de don dɛ paseke janfaw bɛ se ka bɔ wariko kɔrɔ wa janfaw don minnu latigɛlen don hali n'u ma kɛ fɔlɔ ja ale ta nin ye gɛlɛya de ye wari ti ci a ma koyi wari ci tɛ bilen dɛ gɛlɛyaw don paseke dimi bɛna don wariw la ni ka na janfaw don wariko kɔrɔ janfa minnu latigɛlen don hali n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ musa ko ten ja wari ci tɛ dɛ a bɛ gɛlɛya de a bɛ gɛlɛya de fɔ la o kama laturu san fɔlɔ kuma dɔw bɛ yen a ka di ne ye ka don n'a ye san filanan kɔnɔ k'a yira kalandenw ni karamɔgɔw la ko laturu tatɔla bɛ kuma pase ɲɔgɔn ma ɔ wariko gɛlɛya walima wari ci ta ne tun y'o fila fɔ yan mɛ nin ko n dɛ k'ale b'a kɔnfirime k'a bɛ kɛ wariko gɛlɛya ye k'a sababuya kɛ gɛlɛyaw ninnu wariko dimi bɛ don wariko minnu na an tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ janfaw de bɛ b'o wariko kɔnɔ janfa minnu latigɛlen don ko hali n'a y'a sɔrɔ a janfaw ma kɛ fɔlɔ san filanan de bɛ ka nin kibaru fɔ nka wariko gɛlɛya bɛna a tigi sɔrɔ kalo naani fɔlɔ ni kalo naani filanan kɔnɔ ɔ i y'o min ye yan ko zumana nana ka n'i da juguyaso kɔnɔ yan nɔ o y'a sɔrɔ a fɔra yan nɔ ko jugu minnu bɛ yen nɔ n'u ka juguya ma basigi walima jugu filaw ko dimi bɛ don olu la zumana ko yan nɔ k'an k'a fɔ ko kuma fila don dɛ ko tarabutigi nin yɛrɛ nin saraka bɔ ka kan dɛ parce que zumana y'i da kɛnɛ kan ɛ solomani y'i da kɛnɛ kan yan nɔ o solomani bɛ ka jumɛn fɔ ko hali ni san naani ɛ kalo naani fɔlɔ tɛmɛna an bɛna don kalo naani filanan min kɔnɔ ni solomani y'o o kɛnɛ sɔrɔ solomani yɛrɛ kɛnɛ dayɛlɛli o dagalen bɛ cɛ ye hali n'i ye zumana ka alɛriti nin ye janfaw kɛlen ka ko la a b'a sɔrɔ nafolo ko janfaw don dimi bɛ nafolo minnu na hali n'u ma latigɛ n'i ye zumana ka alɛriti nin ye i ka kan k'a saraka ɲini donc hali n'a y'a sɔrɔ san fɔlɔ ma saraka demande san filanan bɛ ka saraka min demande o bɛnnen don ni ka jumɛn fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i bɛn'a ye k'a fɔ nuhun kɔrɔ nana da denɲɔgɔn so kɔnɔ yan nɔ ɔ y'a dɔn a dun fɔra fana ko denɲɔgɔn don minnu wasalen don san fɔlɔ ko ten san filanan hali ni denɲɔgɔn wasalen don ko kalo naani filanan kɔnɔ denɲɔgɔnw bɛ se ka wuli ni juguyaw ye juguya minnu fana bɛ se ka kɛ hali aladeliw ye o ni alɛriti nin fana bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye k'a yir'u la k'a fɔ tarabu bɛ ka cɛ alɛriti o kɔfɛ tuguni tarabuw bi ka juguw ka kibaruw fɔ minnu denɲɔgɔn minnu wasalen bɛ olu bɛ se ka wuli ni aladeliw ye u ka o aladeli a bɛ cɛ de nɔfɛ wa ne tɛ se k'o fɔ tarabu nin kɔnɔ yan u ka o aladeli a tɛ cɛ nɔfɛ wa ne tɛ se k'o dɔn tarabu nin kɔnɔ yan mɛ n kɔni bɛ kala kan k'a fɔ ko o aladeli nin hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ cɛ nɔfɛ yan tarabu m'a yira filanan kɔnɔ a m'a yira sabanan kɔnɔ nka mɛ cɛ yɛrɛ k'a ka sarakaw bɔ ni ka garijɛgɛ ni masayaw ni kɛnɛw dayɛlɛ ka janfaw bɔ nafolo ko kɔrɔ dimi bɛ minnu na hali n'a janfaw ma kɛ fɔlɔ o de bɛ cɛ nafa parce que denmisɛnnin ninnu denɲɔgɔnw wasalen bɛ yan nɔ olu ka wasa bɛɛ i b'a sɔrɔ k'ala deli fana b'u bolo e t'o dɔn ala nin kɛ n ye ala nin kɛ n ye n ko ala deli de don i m'a fɔ ko boli k'a k'i ye ko ala de k'a k'i ye o ye san filanan ye laturu kalo naani filanan kɔnɔ o histoire de ye nin laturu san bɛ taa yɛlɛma k'a kɛ kalo naani laban min ye o bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko janfa minnu latigɛlen don tarabutigi kan ko wa ko a tarabutigi kelen nin fana k'a yɛrɛ fana bɛna janfaw kɛ min ye janfa kura ye a bɛna kɛ sigiyɔrɔ la du kɔnɔ baarayɔrɔ la janfa kura minnu bɛna kɛ nafoloko kama nafolo min ye denɲɔgɔnw ka nafolo ye ni nafolo ko kɔrɔw don walima nafolo maralen kɔrɔw don walima minnu ka laɲini bɛ nafolo ko kan ka kɔrɔ nka mɛ ko olu nafolo ko minnu filɛ nin hali n'a ma ɲɛ a bɛ di cɛ ma ko olu nafolo ko bɛ yen kɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn dɔw ka laɲini ye karisa e delila ka nin wariko kuma fɔ ne ɲɛna dɛ hakili b'a la ma ɲin'a kɔ dɛ nin tile filanan yɛrɛ ne yɛrɛ de ni ma se ka lafiya i b'a fɔ k'e yɛrɛ de ye dabali dɔw kɛ o wari nin n b'a ɲini k'a c'i ma n b'a ɲini k'a c'i ma walima n bɛ k'a ɲini nin de bɛ k'o fɔ mɛ ale yɛrɛ janfa de y'o nafolo ko kɔrɔ ale ye janfa minnu kɛ o janfaw yɛrɛ ɲɛnen tɛ nin bɛ k'o fɔ a janfaw ti ɲɛ nin bɛ k'o fɔ mɛ a bɛna bɔ ala de yɔrɔ la ninnu denɲɔgɔn de bɛna kɛ hɔrɔn ye k'a wuli a karisa i ye fɛn kɛ ma fɛn kɛ ne kɔni t'a dɔn mɛ ne yɛrɛ kɔni y'a kanu k'i wele k'a f'i ɲɛna wariko dɔ tun bɛ ne n'i cɛ dɛ an kun bɛnn'a kan nka mɛ i muɲu dɛ ni n y'a sɔrɔ n b'a d'i ma nin de bɛ k'o fɔ ɔ furu minnu bɛ yen n'a kɛli bɛ sumaya walima kɛlɛ tɛ se n'a sɔrɔ a furu kɔnɔ musa bɛ k'a fɔ an ɲɛna yan nɔ ko furu nin kɔni bi kɛ o kɔrɔ a bɛna sumaya de mɛ sabanan ko k'a bi kɛ n'a y'a daminɛ san daminɛ na a bɛna laban san bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ muso ninnu bɛ se k'a furu donc o kɔrɔ ja furuko bɛna sumaya de k'a kɛ nka mɛ sabanan ko yan nɔ k'a bi kɛ de donc a kun ma kɛ fɔlɔ ja nin bɛ k'a fɔ ko hali ni nin ko furu ma basigi nin ko ko hali n'a bɛna kɛ a bɛ se k'a sumaya nin de y'a fɔ an ɲɛna san laban na k'a bi kɛ k'o fara kibaru tɔw kan mɛ a furu kɔni masayalen don hɛrɛ b'a la lafiya b'a la ɔ ka nin yira bɛɛ la k'a fɔ a bɛ minnu kɔnɔ ko laturu ye bolisɔn ye walima minnu ye laturu kɛ boliko ye k'u k'a faamu dɔɔnin bamananw ko laturuden fɔlɔ ma ko janfa alimami arabuw de b'a wele ko yusuf bamanan dɔ fana ko ko niso den mɛ arabuw b'a wele ko yusuf a b'a la adama ye garijɛgɛso den ye a tɔgɔ ma falen mahamadu laturu so sabanan den don bamananw b'a wele ko maniju dɔw yɛrɛ ko ko mɛdi laturu tɛ boliko ye laturu boliko yɔrɔ ye jumɛn de ye bamananw bɛ yafa ne ma minnu bɛ sɔnni kɛ bɛɛ n'i ka diinɛ don diinɛ lagosi tɛ dɛ dɔw bɛ laturu bin dugu ma ni ka sɛ kantigɛ ka kɛ laturuden kan walima ka ba kantigɛ ka kɛ laturuden kan walima ka woro ta ka ɲimi k'a to laturuden kan mɛ olu tagabolo de y'o ye o e tɛ se k'a fɔ k'i b'olu ka o tagabolo lagosi o y'olu tagabolo dɔ de ka di olu ye mɛ n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ ye walima i bɛ diinɛ na diinɛ min ye mamadu diinɛ ye e man kan k'a kɛ mɛ minnu fana y'a kɛ i b'u to yen u ka daliluw b'u bolo mɛ i kana fɔ k'i bɛ laturu kɛ boliko ye laturu ni boliko tɛ fankelen fɛ ala sago i sago ɔ ala k'an ni hɛrɛ caman bɛn telefɔni nimoro labilalen don toujours ka sɔsɔliw dayɛlɛ ka bɛɛ kɔnɔ